bilahi ni ala tɛ maa si tɛ a jurumu hakɛya dɔn silamɛya kɔnɔ dɛ n m'a fɔ diinɛ wɛrɛ la k'a fɔ i dabara la ko damuta furu ka jɛnɛya modernize ka jɛnɛya sutura ka jɛnɛya dɛmɛ ani ka jɛnɛyakɛlaw dɛmɛ k'olu sutura olu ka baara k'a f'o ma ko damuta furu k'o wele ko furu bilahi n'i sara k'a kuma to i da ala b'i da fara ka tasuma kami k'a kɔnɔ profesɛri ibrahim sanɔgɔ mankan don i y'a faamu n'i y'a mɛn maa o maa da ko damuta furu a fɔ ko jɛnɛya furu n'i y'a mɛn ko maa o maa da ko damuta furu a fɔ ko kakalaya furu i b'a ta yan fo maka hali ni min nɛn kɛla naani ye ka min ɲɛfɛla kɛ seegin ye a tɛ se ka nin kuma sɔsɔ dɛ kuranna kɔnɔ furu kelen pe de bɛ yen kuranna aya min b'a la ka ta ka yɛlɛmɛ karamɔgɔ piriparaw fɛ an b'a f'u ye u k'a dabila ala ka kuranna tɛ maa ka tulonkɛfɛn ye dɛ n'a ma ɲɛ a ka kakalaya kɔ a ma ɲɛ a ka piripara ko kɔ kuranna aya k'o ta k'o kɔrɔ yɛlɛmɛ ka bɛn jɛnɛya ma k'o ta k'o kɔrɔ yɛlɛmɛ ka bɛn kakalaya ma a k'a dabila dɛ ɛ kuranna kɔnɔ furu kelen pe de bɛ yen a n'a muso mara cogo a n'a den mara cogo a n'a kiɲɛ ta cogo u bɛ piripara furu mun fɔ la a y'u ɲininka a kiɲɛ ta cogo bɛ kuranna kɔnɔ wa a muso mara cogo bɛ kuranna kɔnɔ wa ka taa furu kɛ furu ka tɛmɛ cɛ ni muso dama cɛ k'o ye furu ye jɛnɛya seere t'a la fa t'a kalama ba t'a kalama o tɛ sa kɔni sa a tɔ ka kɛ ni maa o maa minɛna kakalaya la otɛli la o k'a fɔ ɔ furu damuta furu de bɛ ne ni muso in cɛ wa ɛ jɛnɛya bɛ ɲɛdɔn bilen ka bɔ furu la cogo di n'i y'a mɛn ko kakalaya nin ko sugu don ala m'an kisila a ma kuranna aya min n'u b'a la k'a fɔ a filɛ nin ye tiɲɛ tɛ dɛ ala ko fama sitamtaatum bihi minhunna muso minnu bɛ se ka furu ala ye olu de jate jate aya sanfɛ ka jigin muso minnu furu bɛ daga silamɛ kelen kelen bɛɛ ye ala ye o musow de jate jate jate jate ka sɔrɔ ka n'a fɔ fama sitamtaatum bihi minhunna n'a ma ɲɛ ko a bɛ fɛ ka damu ta ni nin kelen o kelen ye ni muso ninnu kelen o kelen ye sabu n'i y'a mɛn ko damu ta jumɛn don saga bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye o misiw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye o jɛgɛw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye o yiriw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye adamadenw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye danfɛn bɛɛ bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye ala de ko o damu ta tiɲɛ don muso ninnu furuli de dagala aw ye mɛ a kana sɔn fiyewu k'u furu a kana sɔn fiyewu ka damu ta n'u ye fo furu ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka furu fɛn di famastata'tum bihi minhunna a ko ten ni damu bɛ ta naani muso o muso ye aw ye adamaden de ani bagan tɛ kelen ye baganw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye u tɛ nafolo bɔ foyi tɛ bɔ furu ko t'a la mɛ aw adamadenw kana sɔn fewu ka damu ta n'a ma nafolo bɔ o kɔrɔ ye n'a ma furu siri n'o bɛna yɛlɛmɛ k'o kɛ piriparakan ye ka taa jɛnɛya wele ko damu ta furu ee hɔrɔnmuso fila bɛ e bolo u n'u bobaraba jɛmanba cɛɲumanba hɔrɔnmuso saba naani bɛ e bolo so kɔnɔ belebeleba jɛman cɛɲumanbaw i y'a faamu tulɔninba bobarabaw olu bɛ e bolo so kɔnɔ e ma damu min sɔrɔ olu la a bɛ furu la furu tutututu e ma diya ni damu min sɔrɔ o la o e bɛ taa bobara jalani jukuna misɛnni sunguruba senkala misɛnni jimɛ ta ka san kelen furu sɛbɛn e n'o ni ɲɔgɔn cɛ aa ko o furu wele ko damuta furu e ma damu min sɔrɔ ni muso belebeleba naani saba la furu min bɛ a tɛ ban fewu fo saya de bɛ aw fara furu tutu e ma damu min sɔrɔ o la o e ma o furu wele ko damu furu fo sungurubanin dɔ n'a senkala misɛnnin e ka t'o ta kɛrɛfɛ kalo saba furu walima san kelen furu walima ko san saba furu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛna damu sɔrɔ o de la nin tɛ piripara kan dan ye wa n'a bɛ furu bɛ wele ko damuta furu muso hɔrɔnmuso minnu b'i bolo so kɔnɔ o de ye damuta furu ye furu min ye furututu ye n'a tɛ sa o de ye damuta furu ye mɛ jɛnɛya modɛrinise ka t'o wele ko damuta furu kakalaya furu kuranna bɛɛ an ye deba caman kɛ nin kan bi ko tɛ dɛ a kana kɛ maaw kɔnɔ ko maa dɔ de kosɔn ne bɛ bɔ k'a fɔ kabini ala ye n dan n tɛ maa kɔnturu la n tɛ maa juguya la n tɛ maa yɛrɛ fɛ n bɛ tiɲɛ de fɛ n bɛ nkalon de kɔntoro la ni n ye n ka kuma fɔ n'a bɛnn'i ma i kunna diyala n'a ma bɛn ma ka dɔ bɔ si la i dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ n dɔrɔmɛ kelen basi an tɛ waajuli kɛ k'a ka diya maa si ye an tɛ karamɔgɔ kɔntoro la an tɛ population fɛ mɛ n'an ye maa o maa ye k'i b'a la ka nkalon ta ka don diinɛ kɔnɔ i b'a la ka fɛn fɔ diinɛ kɔnɔ min tɛ bɛn an bɛ an ka eh, bɔmu ta ka a susu i kun i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo kolokani ɛ diinɛ bɛ jɛ ni nin ye cogo di ka na sigi ka diinɛ tɔnɔmi tilegan fɛ an sigini ɲɛna kuranna kelen min bɛ yen ka sin ka o yɛlɛmɛ ka jɛnɛya diyagoya don kuranna kɔnɔ ko damuta furu e ma damu min sɔrɔ hɔrɔnmusobaw la e ma damu min sɔrɔ muso naani muso a bɛ muso furu muso saba naani k'a bila so kɔnɔ muso belebeleba fila k'o furu k'olu bila so kɔnɔ muso cɛɲumanw furu k'u bila so kɔnɔ ka tila k'olu to yen e ma damu min sɔrɔ o la e ma diya min sɔrɔ o la a ko n'e taara voyage la k'i ka taa sunguruba senkala misɛnnin dɔ ɲini a ka semɛni fila kɛ n'o ye walima ko ka kalo saba kɛ n'o ye k'o de ye damuta furu ye kakalaya furu n'i y'a mɛn ko jogo juguya ye dɛ n'i y'a mɛn ko jogo juguya piripara diinɛ kɔnɔ nin don nabila isa nana nin ma ye a ka silamɛya kɔnɔ musa ma nin k'a ka silamɛya kɔnɔ ibrahima ma nin k'a ka silamɛya kɔnɔ nuhu ma nin k'a ka silamɛya kɔnɔ muhamadu min an ko k'o bɛ jogo baw kan o de bɛna nin piriparako kɛ hali a fɔ man di tulo kɔnɔ ala k'an ni saba bɛn ala ka waati wɛrɛ yira an na professeur ibrahim sanɔgɔ ka bɔ sirakɔrɔ megetana subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalama musa walhamdulillah